idzakhala nambala yomwe idzalumikizitse anthu apansi pa nyanja ndi anthu apamtunda mudalakwa mudalakwa kwambiri okondedwa mudalakwa kwambiri okondedwa mukadangolola tikhale limodzi kanthawi kuti tiphunzitsane zimenezi ndi zinsinsi zikuluzikulu okondedwa tsopano muyambe kugwira foni zanu kuti mudziwe kuti tili mu 40 days mu preparation of the sun birth of the sunday kubadwa kwa mulungu woyera mulungu dzuwa pa tsiku la sunday oyimiridwa ndi easter sunday m'madokumenti a secret ku chipembedzo cha satana kuti easteryo ndi chani amayi ndi abambo tamverani mu chigawo ichi ndangochipanga kuti chikhale chachitatu kuti mwina audio itumizike bwino kuti mwina mawuwa amveke bwino kuti kakhale ngati kafupi kako koma ndi imodzi yomweyo ndayiyamba dzana ija ndayiyambira kutali ija ndi yomweyi siyoduka ayi tamverani mabuku a chipembedzo cha satana osungidwa ku secret archive amati so buku ili ndekuti ndikukupitisani mu chapter kapena kuti mu page number 39 ya gilandi gilimowa mmene akuyipasa mutu wakuti

kudzabwera 7 now tiyeni okondedwa tiyambe kuyenda ni manambala amenewa manambala awa timapeza pa foni zathu za ku malawi kuno koma sikokha kuno ngakhale ku maiko ena ndi ma secret code amanambala awo amene amaonekera popeza mayikowo adatukuka kale ndi adapitirira ku manambala amenewa tsopano adangoyika ma representative a manambala amenewa pamene ife tidachita mwayi kutengeratu manambala a ku lcd kuwayikiratu poyera now mumve pano ngakhale kuti ndi chifanizo chabe koma zoona zenizeni ndikukufotokozeranizi mosatengeranso ma country code amafoni namba a m'mayiko mwanu komabe mungoona ngati chisanzo chabe pa mafoni namba athu akuno a airtel the red dragon nkhani yosausa kampani ya magazi inangotengeratu direct ma secret number amene ngakhale mnzanu ogwira ntchito ku airtel kwa china kewo sachidziwa chinsinsicho ndi chozama kwambiri chili kutali kwambiri chili kutali mwachepa tangobwerani kwa ambuye tizimpembeza ambuye chifukwa zina ndi zozama kwambiri kodi akuti chani mabuku amenewa amati mukadzaona 099 akuchotsedwa ndiye kuti ku sataniki kuli manambala atatu amene amayenera kugwira ntchito mu zigawonso zitatu zimene dziko lapansi liti liyende chimenechi ndiye chinsinsi tamverani ali ndi 9 ali ndi 8 ndiye pali 7 ndiye mundilole ndifotokozereko manambala atatuwa ngati nthawi ingakhalepo okondedwa mwachangu akunena kuti mukadzaona nambala 9 akuchotsedwa ndi kutsala yekha 9 yo 9 yo ndikumuona kuti wakwatirana ndi 8 8 ndi nambala imene imalumikizitsa chifukwa chakuti ndi ziro ndi maziro awiri kapena kuti ndi mayiko awiri ozungulira Earth kapena kuti dziko looneka ndi maso ndi dziko losaoneka ndi maso ndiye limakhala ndi saini ya 8 ndiye pakuti kaziro ndi kaziro kaberekana achipembedzo cha satana amanena kuti 8 ndi simbo nkhani yosausa 8 ndi simbo ya chipembedzo cha cha cha satana kapena kuti ndi simbo yakulumikizana pakati pa anthu akudziko la m'madzi la pansi pa nyanja akudziko la ziwanda kulumikizana ndi anthu a pansi pano the communication of anthu asaoneka ndi maso a ziwanda kulumikizana ndi anthu tamverani mmene 8 yangobwera ndi kudzayamba kuonekera apo ndi apa nkhani iyi okondedwa imveke bwino ndiye kuti tsopano talowa mu connectivity tayamba tsopano kupanga connection pakati pa anthu akufa pakati pa ziwanda tsopano ndi anthu pa simbo ya foni pa communication ya network now this preparation imeneyi ikuonekera tsopano inu mwamuona tsopano kuti nambala ija yayamba kukhala 8 kumapita uku ndiye mumvetse manambala amene mumapeza pa foni

a 098477 a 0920202108 manambala awo amati nambala yanga si nambala yako ni nambala ya magawo atatu imene ukuyenda nayo mthumbayo ndiye nambala imene si yako pamenepa ndi nambala zimene zili za eni ake zachinsinsi zimakhala pa manambala omwewo muli nawo pa foniyo okondedwa mundilole kuti ndisatayike kapena inu musatayike pa easter koma mabuku a chipembedzo cha satana akufotokozera kufupikira kwa kubadwa kwa mulungu dzuwa kudzayenda limodzi ndi nambala ya 8 chifukwa padzakhala kuti tsopano tikulowa mu nyengo ya 098 imene idzayambe kutilumikizitsa kukulankhulana ndi ziwanda advance ya technology ndi mmene mwaonera kuti ma aliens zipukwani ma aliens ziwanda zayamba kuonekera ku dziko lapansi kudzapanga communicate komanso ma aliensiwa ayamba kupita kukachita ona kukatenga kukalanda ma satellite mu mlengalengamu malingana ndi kufotokozera kwa lcd ziwanda mukuziona ku ukraine zija mmene yatuluka nambala ya 08 ndikukuchotserani 9 ndikuyikapo 8

tikhoza kulekezera pa 08 pomwepa 098 mwina ndi pamene dziko likhoza kuthera pamenepa mmene tangoponda 098 ndiye mudziona kuti satana ali pachangu chifukwa pamenepa ndiye kuti yamutsalira nambala imodzi yokha yoti ayibereketse ku 9 nambala yakeyi akangochosa 8 ndikuyika 7 nde 7 yo ndi wa danger ndi woyaka moto m'manja mwake chifukwa mwini wake wa chilengedwe ndiye mwini wake wa 7 wa sabata akubwera ku dziko lapansi now mabuku a chipembedzo cha satana akutiwonetsera kuwulula kuti mukadzamuona 8 ma digit olemba pa mafoni kaya ndi pati koma mukadzamuona 0 ndi 9 ataberekana ndi 8 ndikuti mwasala ndi nambala imodzi 7 zimenezo okondedwa zikuchita appear komanso ndi zimene ankatiphunzitsa ku chipembedzo cha satana kotera kuti pamene pa ndikuwulula umboniwu kuti mukadzamuona 8 akuyamba kuchita apiye ku dziko lapansi ataberekana ndi 9 ndiye kuti mwasala ndi nambala imodzi yasala nambala imodzi posachedwa ndiye kuti yesu akubwera kudzakwatula pakubwera, tsiku la mpumulo tsiku la ambuye likubwera mukadzangomuona 7 mwinanso sitimuona 7 akadzamangoti akubwera kudzaponda pamene papapa pa 097 Hey, pakadzatha zaka zambiri pamenepa mudzangoziwa kuti anzathu akwatulidwa apita sitidaone kapena taona atapita tikungozilimbitsa mtima apita chifukwa tikuyandikira mu mkwatulo tikuyandikira mu mkwatulo yesu akubwera kudzakwatula mpingo pamene mwangomuona 098 basop nkhani yosausa nkhani yosausa okondedwa zimenezi ndi zinsinsi mukadzamuona ameneyi amayi ndi abambo muyenera kudziwa kuti pamene tiku-

87 mukayang'ana masatellite onse aku dziko lapansi mupite ku maiko aluya achaina acha amafiritu eya achaina acha achanichani onse amene anaika masatellite awo kumtunda kumwambako mukayang'ane kuseri kwawoko mukapeza kuli nambala ya 987 ndiye mukadzamuona 8 pa zochita zanu waberekana ndi 7 akunena kuti imeneyo ndi saini yakuti tsopano akudziko la uzimu ayamba kuonekera ku dziko lapansi preparing the end time kubwera kwa yesu kuli pacha kuli pafupi choncho chifukwa kuti yesu wasala pang'ono kubwera chimene adapanga asatanikiwa ndi kumangoyika manambalawa nawonso ngati kudzilalikira okha za kubwera kwa ambuye kudzilalikira okha za zochitika za dziko lapansi nawo zimenezi ndi zinsinsi manambala ndikukupatsaniwa ndi amene amapangitsa kuti munthu akatuluka sataniki adzimupha chifukwa angaulule zimenezi akayamba kuulula 9 87 ndiye kuti walowa kozama munthuyo wapita kutali akuyenera kuphedwa bwerani mundiphe ndanyamuka ulendo wa kwathu chifukwa ndili kuziona zipata za kwathu ndikuziona zipata za kwathu zayandikira okondedwa posachedwa pompa ndipumula mulonda kodi nthawi ili bwanji Mlonda nayankha, Kwasala pang'ono kucha. Ndithudi, zipata za kwathu ndi thanda ya nyenyezi ya kwathu yaonekera. Ndili pafupi ndi kwathu. Ndikuyenera kutchula 9, 8, 7. Ndili pafupi ndi kwathu. posachedwa okondedwa ndinyamuka mdziko limeneli koma ndikwangule zinsinsi mukadzamuona 9 ataberekana ndi 8 basop tasala ni namba namba 7 nkhani yosausa kwasala nambala imodzi badyerera bamanga ma upstairs kwasala nambala imodzi balimbirana ni maufumu koma kwasala nambala imodzi mmene tangolowa mu 8 tasala ni nambala imodzi ndikuchenjeze m'bale wanga bwerera kwa ambuye ngakhale zinsinsi za dziko lapansi zayamba kuvumbuluka poyera zinthu zobisika zayamba kukhala poyera umunthu wayamba kutha nkhondo ndi zimene mukumvazi chifukwa chani tatenga 8 tsopano tili mu namba 8 tangosala ni nambala imodzi nambala imodzi

code imeneyi ndi imene amayendera masatellite onse a dziko lapansi zipangizo zonse zoyendera makompyuta za dziko lapansi ku secret yawo kuseliko kumakhala namba imeneyi yolembedwa 978 nkhani yosausa okondedwa komansotu pamene mukuona zinthu zimenezi nkhani imeneyi okondedwa ndi nkhani yondivuta kwambiri nkhani yovuta kufotokozera kwake nkhani yosausa kwambiri mukadzaiona nambala imeneyi achaini yakewo akanena kuti 9 ndekuti akukupasani atate nkhani yosausa akayamba kukupasani 7 ndiye kuti akukupasani cha mzimu woyera kazikumveka zimenezo ndi amalumpha nambala ya 7 iyo amayitenga kuti nambala imeneyi ikupita kwa dziko lonse kwa anthu okhulupirira ndi ya mwini wace ndi ya sabata m'malo mwake chifukwa chakuti 7 si nambala yawo ndi amayika 0 nambala ya mwini yopanda umwini ndiye mukapeza kuti kuli 0 kuseri kwa nainiko nambala yobwerekera kuti pakhalebe trinity nkhani yovuta okondedwa nkhani yovuta kaya mukumva kaya ndikulankhula zinthu zomveka kaya kaya koma tasala ni nambala imodzi chifukwa nambala ya namba 7 nkutheka kuti ikhoza kukhala mu tsiku lomaliza la msabata wa mpumulo nkhani yovuta okondedwa amayi ndi abambo pamene ndikumaliza chikonzekero cha masiku a easter mu lecture mu phunziro mu umboni umene ndikuupereka wa tsiku la easter pa tsiku la lero mmene tikukonzekera kulowa mmenemu ndakupasaniso chomalizachi chimene chikufotokozera za manambala ndiakuti mukadzamuona 8 atayamba kupanga appear kapena ngati 8 yo simukumuona koma mudziwe kuti tsopano tili pa nambala 8 kusikireti kwawoko kuchinsinsi kwawoko panopa atulusa nambala ya 8 ndiye nambala ya 8 yo ikayamba kugwira ntchito akuti imapanga signify the connection between anthu amoyo ndi ziwanda kuchokera m'mafoni kapena kuchokera mu zochitika za ku dziko lapansi kuchokera mukapumidwe ka munthu kuchokera ku now mukadzaiona 8 ndiye kuti muzaziwe kuti anthu talowa mukulumikizika pakati pa ziwanda ndi anthu choncho ngakhale apapa mpakufunika kusamala chifukwa ni nthawi tsopano imene ziwanda muyambe kuziona zikulalikira ku chalichi chifukwa 8 watuluka ndi 8 yo akuti ndi symbol ziro wamwamba ndi ziro wapansi amaberekana kupanga mayiko awiri dziko la anthu amoyo ndi dziko la anthu osaoneka limene likadzayamba kuonekera now kuti mudziwe kuti tili mu namba 8 ndibwerere ku lecture ija ya nkhondo ya ku ukraine pamene munayamba kuona ma UFO komanso kuyamba kuona ma aliens anthu achilendo akuyamba kuonekera ma mysterious people akuyamba kuoneka ku dziko lapansi chifukwa chani tili mu 8 kulumikizana pamene patiyambanso kuona ma black bird akuonekera ku dziko lapansi mbalame zakuda anthu achilendo nkhani yosausa okondedwa tiyamba kuona mizimu yonyansa ikuonekera ponseponse ku dziko lapansi yovala matupi atsungwana okongola anyamata ooneka bwino tiyamba kuona zinthu zachilendo zimene tikuziona lero anthu ayamba kuoneka ndi matupi osiyana ndi amene anabadwa nawo anthu ayamba kuoneka ndi zinthu zina asungwana osapemphera akwatiwana ndi ziwanda akwatiwana ndi azibambo omakhala ngati ndi azibambo koma ali ziwanda anthu obadwa mwachilendo anthu ooneka mtundu wina chifukwa chani 8 wachita appear koma namba 7 akamatuluka yesu ndiye kuti akubwera posachedwa tikumaliza dongosolo chifukwa 8 yo ndi sabata 7 yo kani ndi sabata ndi amamuthawa ndi kubwerekera ziro amayi ndi abambo kukonzekera kubadwa kwa mulungu dzuwa sikumangokhala kokha kukuyenera kuthandizidwa ndi ziwanda kuti sande abadwe ndiye ziwandazi ndi zimene zikupita kukamanga ufumu wa united nations eu african union nkhani yosausa komesa komesa sadiki kaya zikumveka zimenezi ufumu wogawanika umene akunena kuti sizidzatheka kukhala chaumodzi ziwanda zikupita ku mabungwe amenewo kukapanga sapoti kubadwa kukachita preparation kubadwa kwa, kwa mulungu dzuwa pa tsiku lake la sande limene izakhala sande worship ya dziko lonse lapansi sunny day limene anthu adzapumula onse opembeza sabata adzakakamizidwa kupembeza siku ili adzaletsedwa machalichi mukutichotsa lerowa a- adzakuchotsaninso nanu muzathamangisidwa mutipeza kuthengo mukundichotsa ine lerozi atachotsa atachotsa ribadi asabwerenso kuno Eh, bwatsala nacho chipupa chakocho Ah, likubwera iwe si amene udayamba kundiphunzitsa ine za national sunday law si iwe si iwe mwini wake wa zolembera sikuyidziwa nkhani imeneyi atseka kaya zimenezi

uzandipeza ndiri nyakwa ndiri nyakwa akati akuthamangisa ukaona akuuza kuti malo atha apo ayi akakupasa popanda madzi akakupasa popanda chisime Kali ya sautsa, kali ya sautsa, kali ya sautsa. Ii, akasala ine. Tikumana posachedwa. Chifukwa likutuluka lamulo la sande. Dzuwa kubadwa posachedwa. Ndiye iwe opembeza sabata nzanga. Iwe nzanga wa sabata. Nikunena nzanga wa sabata. Amene watulusa diso lero chonchi. Hey, hey, Twaibu, hey, Chanja. Lonena kuu. nangokuleka ndikakuyang'ana bolo yesu asabwere zibuke ndikuti akakuthamangisa kumeneko ku- ukasowa mtendere akakutsekera shoprite iyo akatseka filling station iyo chifukwa wakana kupembeza sande akakutsekera chifukwa uzadzidzimuka ah, lafikadi tsiku lija

akuthamangisa uzaona bayerekedwa atseka kaka- akatseka kashopu laini kakoko akatseka katchalichi kakoko akubadwatu mulungu dzuwa nkhani yosausa nkhani yosausa okondedwa nkhani yosausa amayi abambo zomveka zenizeni ndi zakuti tikupita kwathu posachedwa tilowa mufumu wa mulungu tikapumula koma dzikotu likuyenda choncho

kuyenda kwa mdierekezi ndipo we are under control pakati pa lucifer ndi star star star ndi star yi ndiye ndiye ndiye king amene akuchita control zinthu za technology ndi star ndiye tiyeni timuone okondedwa tipeza pano tili ndi star komanso hash star to lucifer h nkhani yosausa okondedwa nkhani yosausa okondedwa ndiye okondedwa zinthu zikangofika pakuti mwafika poti hashi ndekuti mwafika kuch- ku- ku- ku- ku- ku- kuchimake komaliza now izizizi zikuyenda mofanana easter star malingana ndi chipembedzo cha satana zimene ife amatiphunzitsa kuti mmene tikuyika star ku zoyambira zambirimbiri makodi ambiri amene tikuyika star star yi tikuchita bright kuwalitsa kuwaonetsa kuti dz- pamene nyenyezi ikuoneka ikamalowa nyenyezi ndiye kuti kukutuluka chani dzuwa now likadzatuluka dzuwa ine lucifer mu simbo ya h ndikudzachita completeness kumaliza kuti tsopano ndayamba kukhala mfumu ku dziko lonse lapansi ndiye tita tichite empower star ndi chani ndi hash nkhani imeneyi okondedwa ni nkhani yovuta kwambiri tamverani tidziwe kuti pamene tili mu nyengo ya star pompano ayamba kuonekera kumapeto mfumu ya mafumu ya nkhanza yotchedwa hash imene ionekere pa national sunday law mukadina panopa star koma mukadz- akadzadina hashi chidzayenera kutuluka chimene mukufunacho eni ake akunena kuti tikadina star tinena tinena tinena tinena tinena tinena tinena tiika manambala tidziyenda dzikoli pazichitika izi tiponya zakudya zina ndi zina izo izo tikamaliza ndi kuononga dziko kwadyesa anthu nkhumba kwadyesa mowa kwasambisa zosasamba kuchita compromise uthenga wabwino

kungodina hash ndikuti lamulo latuluka la tiberiyo kaisala lamulo latuluka la chilombo ku dziko lapansi akangodina hash ndiye amene atadine hash imeneyi ndi bungwe la united nations mogwirizana ndi mpando wa chipapa pamene national sunday law idzituluka poyamba okondedwa kukhala kukhazikitsidwa kotheratu kwa boma limene likutchedwa new world order panopa chala chili pa hash kuti amalize dongosolo la zochitika miliri ibuke chani chionekere zonyasa zionekere mizimu ionekere yokhala m'maenje ituluke ziwanda zibalalike teknoloji ibalalike umunthu uchoke anthu oyendera magesi tiyambe kuwaona akufuna kudina hash

imfa komanso magazi ku dziko lapansi taona posachedwa ambiri akuyenda m'nyanja akuyenda m'misinje nkhani yosausa hash akadina misinje idzayenera kusanduka magazi malingana ndi ulosi koma mukudziwa okondedwa kuti kuli msinje mu ezekiel chapter number 37 umene ukuchokera ku chiundo cha kachisi ndiyati ndi msinje mu yeremiya chapter 47 umene ukuchokera kumpoto ndiye tikunena msinje wochokera kumpoto mpingo wa dziko lapansi msinje wa ezekiel 47 wochokera ku chiundo cha kachisi ndi mpingo wa mulungu ndiye pano tikumva kuti mu msinje umenewu mukuyenera kukhala magazi kuphedwa kwa anthu oyera mtima akadina hash nyanja posachedwa zisanduka magazi akadina hash nkhani yosausa okondedwa imeneyo ni nkhani koma yosausa akadina hash okondedwa amayi ndi abambo ndimafuna ndikufotokozereni okondedwa molimba mtima kwambiri mu chigawo chimenechi pamene tikupita kumapeto kwenikweni ndimafuna tilankhulane izi okondedwa yazidi the book of revelation yazidi black book ndibwereze kuchokera m'buku la yazidi black kapena kuti yazidi book of revelation yazidi black book ndibwereze yazidi book of revelation yazidi black book lolembedwa ndi shehe abdul ratabiki akunena kuti easter yawo ikuonekera pogwiritsa ntchito mwezi umene umayendanso limodzi umatchedwa kuti holy month nawonso amenewa achipembedzo cha satana kuseli kwa chipembedzo cha sa- cha chisilamu nawonso ali ndi buku lawo limeneli limene limatchedwa kuti yazidi book of revelation yazidi black book nkhani yosausa ndiye olemba buku limeneli ndi 33 degree satanist sheikh abdul ratabik amene amafotokozeranso za preparation ya chipembedzo cha chisilamu polemekezanso ishtai kuseli kuti asilamu sadziwa tikulowera kuti pamene adayikira mwezi ndi nyenyezi ngati simbo yawo imene iwo amati mweziwu ndiye kubadwa kwa mwezi wopatulika wa ramadhani okondedwa tamverani si izi ayi timaona izi zikomo tikhulupirire zimenezo koma kuseli kuli china chake ndiye tikhumudwa posachedwa pompa chifukwa chani a chain yakewo pansipo akugwirizana masulutani akugwirizana ndi akuzifuna kuti zinthu zonsezi zikhale chinthu chimodzi pamene tikuona lent iwo akuti tionenso ramadhani nkhani yovuta ndipo chisimikizo choti namba 8 wagwedeza ngakhale ku mayiko a chisilamu ndi kulowesa demokrasi mu chipembedzo cha chisilamu mmene tikumuona mzungu mmereka mkafiri akuyamba kupanga control chipembedzo cha chisilamu kuchigwetsa kuchichotsa pa malo ake kuti chithe chikapembedze nachonso easter yemweyo koma mobisa pa mayina ena nkhani yosausa okondedwa amayi ndi abambo tikumana mu phunziro lina ngati ambuye angalole koma posachedwa tayandikira kwathu ndipo zimenezi ndiye zolinga zenizeni za mwambo wa easter pamene tikufika kutali okondedwa kwa Ambuye. Tiyeni tibwere kwa Mulungu, tikonze mitima yathu, tilape machimo athu, titembenukire kwa Ambuye. Ine mundilole madzulo ano, masana ano, mmawa uno mtumiki wanu, nditaulula zinsinsi izi pamene ndayamba kugunda ma 9 ndi kugunda 8 ndi kupitanso ku 7 okondedwa. Mudziwe kuti tsopano ndayamba kusererekera kumunsi kokanyamula zinsinsi zozama zimene ndikuganiza kuti ambuye andisunge chifukwa dziko tsopano likuyenera kumera mano mwina kungakhale kumaliza kwa mtunda wa utumiki chifukwa kumene tapondaku tsopano ndi kumtunda kwa zinsinsi koma ziululuka chifukwa chinsinsi ndi cha mulungu zovumbuluka ndi za ana a wanthu ana a mulungu tiyeni timenye nkhondo ndife ma quartodeciman amene titeteze angakhale dziko lonse likulambira zinthu zamafano koma panali anthu ochepa chabe otchedwa ma quartodeciman tikufuna anthu ochepa chabe okhala ngati yeremiya amene akhoza kumayenda ndi mulungu nkumaonetsa m'misewu ya yerusalemu ndikumaonetsa m'mizinda ya yerusalemu ndikumatsegula maso ndikumaona choyipa cha yuda ambuye akuthandizeni akusamalireni tipemphere wolemekezeka ndinu mulungu wakumwamba amene mudalenga kumwamba ndi dziko lapansi samalirani m'bale wanga tipaseni chidziwitso chokwanira tisungeni ndi mtendere mundisungenso ine pamene ndikuponda kuminga zowawa za mdierekezi pamene tsopano ndayamba kutenga moyo wanga kuupereka m'manja mwa mdierekezi kuti akhoza kuwononga mmene angafune mwa njira ina kutenga moyo wanga kuwuyika pa chandamale kuti aliyense ofuna kuponyapoyo aponye ndikudalira thandizo lanu ambuye ndikudziwa kuti muli ndi ine muzanditeteza ndi kundichinjiriza mmene ndikuwulula zinsinsi izi sindikudalira gulu lililonse la whatsapp sindikudalira chipembedzo chilichonse mmene ndikulankhula zinsinsi zimenezi ambuye sindikudalira munthu wobadwa ndi munthu ku dziko lapansi koma ndikudalira inuyo ndikudziwa kuti inu mudzandisunga ndi kunditeteza mpaka tsiku la chimaliziro chifukwa munalonjeza kuti mudzakhala ndi ine lero mpakana nthawi yakumapeto kwa nthawi ya pansi pano ndi chifukwa chake ambuye ndikupempha musunge ine ngati ndingachoke lero kapena mawa chifukwa chakuti ndikuwulula zinthu izi ndifike mu ufumu wanu ndipo ndipumule pa dzanja lanu lamanja inde yehova mundikonzere malo mundikonzere pogona mundikonzere pokhala mzimu wanga mukonzere malo opumula pamene ndikupitirira kulengeza ndi kuwulula zinsinsizi ndili ndekha mchipululu palibe akundituma kutchula izi ndikudziwa kuti mukundituma ine ndipo inu yehova ndikudziwa kuti zimenezi zikabwera palibe amene ati akhale ndi ine ngati chipembedzo ndizi anthu ena ndi maorganization amene akhoza kukuoneka ngati ali limodzi ndi ine abale amene akhoza kuoneka ngati ali limodzi ndi ine akhoza kuthawa chifukwa cha chisautso chimene chikhoza kundipeza kamba ka zimene ndikuululazi koma ndikudalira inu yehova ndithandizeni pa nthawi yomweyi thandizani abale ndi alongo amene ali kumbuyo kwa uthenga uwu iwowo ndi Makwato Desmani mwadalitse ndi kuwasunga ndi kuwapatsa mtendere aliyense amene akumva umboni uwu umusinthe kumusinthira kwa inu umuchotse m'manja mwa satana umuchotse ku maloto oyipa umusunge inde pamene mpingo ndi dziko lalowa ku 098 ndithu pamene tikukonzekera kufika ku 097 nambala yomaliza ndithu pa 08 pa konzani mpingo wanu atsukitseni minjiro ana anu inde sindikizani zizindikiro pa mphumi zawo nthawi imeneyi ndilo kusunga koona kwa sabata ndi kuopa inu chifukwa sabatalo ndiye inuyo kusunga sabatako ndiye kusunga malamulo anu kotero kuti awa amene tikuwapempherera asamve kuti kusunga sabata ndi seventh day koma kusunga sabata ndi kusunga malamulo anu mwina angaope mapente ndikuganiza kuti aya akuti tilowe 7 inde khalani mchipembezo mwasunge mukusunga sabata lowona ndi loyera limene likawatengera ku ufumu wanu choncho aliyense mumpatse kukhala ndi khutu lowona mu nambala ya 8 imene ikuonekera mwachifanifani pa manambala athu a foni ambuye mutithandize kuti ikutikumbutsa

chifukwa cha ichi sungani mpingo wanu mpaka tsiku limene lidzaweruzidwa dziko mukasunga anthu anu mumtendere mundisungenso ine mu dzina la yesu amen